107.3 FM Darling FM redio ọhaneze ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ hapụ redio gị ebe ahụ

ya zere ndụ mmiri ndụ azụ nke onye na-eme dị mma ya biko gaziere ya anyị apụtala ọzọ na nke taa n'ihe omume anyị bụ akwa akọ na nke taa bụ tuzdee ke abalị iri abụọ na atọ nke febụwarị n'afọ puku abụọ na iri abụọ na otu aha m bụ Chinonso Ugoji na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a 2023 enweghị onye tozuru oke ịma Tinubu aka n'ihu ya ka ndị ọdịnala steeti Ogun na-ekwu ihe ndekọ na-egosi na ọnụọgụ ndị na-ebute nje koro kwa ụbọchị na-agbatu ala n'ụwa dum gbaa gburugburu ya ka otu PTF na-ekwu n'oge na-adịghị anya ndị otu Boko Haram ga-eweghara ọnọdụ ndị oji egbe achị nama nakwa ndị ọkpa egbe ya ka Sheikh Gumi na-ekwu COVID-19 ka anya bụrụ na ọ kirie ọgwụ mgbochi adịgboroja abatala n'obodo ya ka ọchịchị etiti tiri na mkpu ụlọ ọrụ ikikere ọkụ ala anyị ga-ekesara mba Togo ọkụ latrik ya ka ozi e nwetara na-ekwu onye isi ala na onye isi ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị akpaala banyere okwu nchekwa ala anyị na ụlọ ọrụ NDDC n'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Vanguard Steeti Taraba atụfuola otu onye dọkịnta nyere ọrịa Lassa fever na steeti ahụ ka anyị hụchara na Vanguard n'ụtụtụ a na The Sun ka anyị hụrụ ndị nke a n'ihi Royal Palm Estate akpọpụla ndị enyemaka Okorocha iri na anọ n'ụlọ ikpe nakwa ha n'ebe obiọma o dịka ụmụakwụkwọ Kagara a dọkpụrụ n'ike lakwuru ndị nwe ha na ndụ a na-emeso ndị Fulani na-achị nama omume ọjọọ ya ka Yuguda na-ekwu Dodo ewerela ọrụ dịka onye nchekwa Buhari dịka Abubakar wụsara ọwa ọrụ onye isi ala akụọla afọ n'ala ya ka PDP na-ekwu ka anyị hụchara na The Sun n'ụtụtụ a kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a geenụ ntị rubenụ iwu rubenụ isi na iwu steeti Benue ma ọ bụ unu agaa steeti Bauchi gaa buru egbe AK-47 ya ka Ortom na-agwa ndị na-achị nama onye minista mgbasa ozi na-achọ ka e nwee ndị na-atapịa asụsụ ndị o- asụsụ ndị ogbu n'ụlọọrụ mgbasa ozi tv onye minista mgbasa ozi na-achọ ka e nwee ndị na-atapịa asụsụ ndị ogbu n'ụlọọrụ mgbasa ozi tv Uzodimma nwere ike ịkụ afọ n'ala dịka gọvanọ ya ka Okorocha na-ekwu ebe ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị otu nzuzo egbuola na onye uwe ojii inspektọ na steeti akwa ibom ihe arịrị nke a ka anyị hụrụ na punch n'ụtụtụ a na daily post ka anyị nọ ugbu a ebe anyị hụrụ ndị a maka ọgbaghara ndị na-achị nama aka na-achị steeti bauchi so na nkata ahụ a kpara iwechapụ ụfọdụ mmadụ n'ala naijiria ya ka ortom na-ekwu ọ bụ ụlọ ikpe mere ụzọdịmma gọvanọ ọsọ enyemaka obi ọchịchị ala anyị napụtara steeti imo ya ka okorocha na-ekwu adị m njikere ịpụta ka e kpee m ikpe ya ka nnamdi kalụ na-ekpughe ndị uwe ojii atọhapụla rochas okorocha na steeti imo naijiria na-atụ anya ịpụ na ntiwapụ nje okoro nke ugbo abụọ n'oge na-adịghị anya ya ka onye minista okwu ahụike ala anyị na-ekwu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ekpere anyị bụ ka ndị ọrụ ugbo laghachi n'ubi ha tutu oge udu mmiri ya ka lawan na-ekwu ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a na New Telegraph ka anyị hụrụ ndị a unu emekwala steeti Imo ama ọgụ na mgba o ya ka PDP na-agwa Ụzọdịmma Okorocha na APC ụmụ akwụkwọ Kagara ka nọkwa n'aka ndị ọkpa egbe ya ka aka na-achị steeti Niger na-ekwu ndị gọvanọ ala anyị ga-akpa banyere ọnụahịa mmanụ ụgbọala n'ụbọchị tọzdee ya ka ngige na-ekwu ka anyị hụrụ na new telegraph n'ụtụtụ a na tribune ka anyị nọ ugbu a ebe anyị hụrụ ndị a anyị nwere ike igbo nsogbu enweghị nchekwa n'ime ọnwa abụọ na-abịa abịa ya ka lawan na-ekwu gekwanụ ntị ụnụ azụkwala ọgwụ mgbochi nje okoro n'ime ahịa o ya ka otu ptf na-adọ aka na ntị nye ụmụafọ naijiria maka ngagharị iwe mere na biliri ebutela ozu mmadụ abụọ nwụchie mmadụ iri na isii ụlọ ikpe atụkpọọla mmadụ atọ maka ịgba onye eze ọdịnala aka ntị na steeti ọshụn akelewekwa na arụ kelewekwa na nsọ ala ndị dọkịta na-ebi n'ụlọ ọgwụ akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ ha bụ nke were ọnwa abụọ na steeti taraba chai ofu onye anwụọla o dịka mmadụ anọ ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti ọshụn ụnyaahụ ka anyị hụrụ na tribune n'ụtụtụ a kpọmkwem na christian light ka anyị hụrụ ndị a ndị otu Eastern Security Network dị njọ karịa ndị ọkpa egbe ya ka Lai Mohammed na-ekwu ndị ndu ala Igbo azọpụla njem gaa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị kpọọ oku ka e kenye ha steeti ọzọ na mpaghara ala Igbo Naijiria dị n'otu Naijiria dị n'otu One Naijiria anaghị atọkwa anyị ụtọ ọzọ ya ka onye ọbụla chewe ihu n'ụzọ nke aka ya ya ka otu Miyetti Allah na-ekwu Buhari gee ntị ị mara n'ebe ahụ ị kpọtara anyị n'afọ 2015 jiri nwayọọ kwọghachi anyị n'ebe ahụ ya ka Dino Melaye na-agwa ya ka anyị hụrụ na Christian Light n'ụtụtụ a kpọmkwem na Trumpeta ka anyị hụrụ ndị a maka ịnupụ isi n'iwu ekwupụtala uche nwosu ụzọma anwụka laz anyanwụ na ndị ọzọ dịka ndị a na-achọ achọ dịka ndị uwe ojii kpọpụrụ steve asimobi ibekwe na mmadụ iri na abụọ ndị ọzọ n'ụlọ ikpe obi adịghị ndị igbo m obi adịghị ndị Igbo bi na mba ofesi mma o n'ihi mwakpo ndị agha na mpaghara ọlụ ya ka osote onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo na mba South Africa Chilaka na-ekwu kpọmkwem na Star Post ka anyị hụrụ akụkọ a weghachite ngwongwo gọọmenti niile e zuru n'ohi ya ka Chukwudi na-agwa Ụzọdịmma n'ịgafe na imo breaking news ka anyị hụrụ isiokwu ndị a ndị agha naijiria anwụchiela mmadụ iri abụọ a na-enyo enyo ịbụ ndị otu ipob n'ọlụ napụ ha ngwa ọgụ ha ụlọ ikpe akachapụla akwụkwọ mkpesa ahụ na-achọ ka a nwụchie onye isi oche ọhaneze ndị igbo ọhụrụ n'ikpeazụ ka anyị ji akwụkwọ akụkọ the pen extra ebe anyị hụrụ isiokwu a enweela obi ịkọ n'elu na pdp dịka ndị aka na-achị steeti zamfara bauchi na cross river na-eme atụmatụ ịgbafe n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC ọ dị mma ndị ọma n'ebe a ka anyị hụrụ na nke taa na akwụkwọ akụkọ ndị bịara ahịa n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ na akwụkwọ akụkọ n'oge na-adịghị anya anyị ga-agwa unu isi okwu anyị ga-eleba anya n'ihe omume anyị bụ igbo ezukọ nke taa nọrọkwa na ebe ahụ ndị ọma o ma na-ege ntị na redio ọha na eze darling 107.3 fm owere redio ọha na eze ndewonu maka ịnọnyere anyị ruo ugbu a
ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ hapụ redio gị ebe ahụ

ọ dị mma onye nke m ana m ekele gị ọzọ nke a bụ ihe omume anyị bụ eh, igbo ezukọ nke taa bịara gị na redio ọha na eze darling 107.3 fm owere dịka anyị siri eh, chịkọta n'ụbọchị nke taa ee isiokwu a ga-eleba anya bụ ihe banyere eh, okporo ụzọ awara awara ndị e nwere n'ala anyị bụ nke ọchịchị etiti nyepụrụ n'aka ndị nkịtị kpọmkwem na mbido afọ a ka ọchịchị ala anyị nọrọ kpọọ oku eh, ka ndị nkịtị debata akwụkwọ ha bụ nke ha ga-eji weghara okporo ụzọ awara awara ndị ụfọdụ enwere na- n'ala anyị gba gburugburu dịka ọ na-ekwu ee, na ya chọrọ otu tarị naira site n'aka ngalaba ndị nkịtị iji wulite ee, ma ee, lekọtakwa okwu ihe banyere ee, okporo ụzọ awara awara iri na abụọ ndị enwere n'ala anyị gba gburugburu n'okpuru atụmatụ ahụ bụ nke a kpọrọ highway development and management initiative nke ọchịchị etiti ee a na-atụ anya na ndị ee ndị nwere ụlọ ọrụ nkwụrụ na nke onwe ha ee ga-arụnye i- ọkụ- ngwa ọkụ ha n'okporo ụzọ awara awara ndị e nwere n'ala anyị lekọtakwa ha ee ma na-akpatara ọ, onwe ha ego na-enyefekwanụ ọchịchị etiti ego kwa eh, o- o- otu ọbụla ha siri eh, hazie ihe ahụ ee ya bụ na ndị a ga na-arụnye ngwa ọkụ ha n'okporo ụzọ awara awara ndị e nwere n'ala anyị ee na-akụtara onwe ha ego ma na-enyepụkwanụ ọchịchị etiti ego ya bụ ego ndị ha kwekọrịtara ha ga na-enyepụ steeti eh, ọchịchị etiti n'ime ọnwa ọbụla nakwa n'afọ ọbụla mana ka ọ dị ugbu a ọchịchị ala anyị kwuru na ya chọrọ naanị otu tarị naira site na ngalaba ndị nkịtị nwe bụ ndị ga-eweghara okporo ụzọ iri na abụọ ndị a enwere n'ala anyị gbaa gburugburu ọ dị mma okporo ụzọ ndị ha kpọrọ aha bụ nke gụnyere eh, nke sitere nke sitere benin gawa asaba nke siri abuja gawa lokoja nke si kano gawa katsina nke si ọnịcha gawa owere nke si shagamu gawa benin nke si abuja gawa keffi nakwa akwanga ndị ọzọ gụnyere nke si kano eh, gawa shuari eh, nke si potiskum gawa Dam- damaturu nke si lokoja gawa benin nke si enugu gawa port harcourt nke si ilorin gawa jebba nke si lagos gawa ota eh, nke abeokuta eh, tinyekwara nke si lagos gawa badagry na seme border ya mere taa anyị na-ajụ ee kedu ihe i chere banyere ọnọdụ inyepụ okporo ụzọ awara awara ndị a nye na ngalaba ndị nkịtị n'ihi na ihe nke a pụtara bụ na a ga-abịazie ime ama ụtụ eh, ya bụ nke nwa bekee kpọrọ toll gate Eh, n'okporo ụzọ ndị a dị iche iche eh, iji hụ na a kpatara ego ndị a ma nyepụkwa ya n'aka ọchịchị etiti dịka e siri nwee nkwekọrịta banyere ya mere anyị na-ajụ taa kedu ihe i chere banyere ọnọdụ a i chere na nke a bụ nke dabara adaba nyere ọnọdụ ala anyị nọ ka ọ dị ugbu a kedu ihe i chere banyere okwu nchekwa n'okporo ụzọ ndị a dị iche iche dịka a ga-enyefe ya n'aka ndị nkịtị ee eh, dịka ọ dị n'ụkpụrụ nkwekọrịta a kedu echiche gị banyere isiokwu anyị wetara taa kpọọ anyị n'akara ekwentị anyị bụ 081 50 50 1073 081 5050 1073 3. ma dịka m siri kwuo na mbụ na ọchịchị etiti na-eme atụmatụ nyepụ okporo ụzọ iri na abụọ ndị e nwere n'ala anyị gbaa gburugburu nye n'aka ndị nkịtị eh, dịka ọ na-ekwu na ya chọrọ otu tarị naira site na ngalaba ndị nkịtị na ala anyị eh, iji nye aka wulite ego ala anyị na-akpatara onwe ya nke ahụ pụtara na eh, ụlọ ọrụ ndị nkịtị ndị a ga-ewegharị okporo ụzọ ndị a ga-arụnye ngwa ọkụ ha ee eh, iji na-akpatara onwe ha ego ma na-enyekwanụ ọchịchị etiti ego nkwekọrịta ndị ha na ha ee eh, bịanyere aka na ya ihe nke ihe ọzọ anyị na-ajụ bụ kedu ihe i chere banyere ya bụ atụmatụ dị ka nke a ga-eweghachite ee eh, ama ụtụ ya bụ toll gate ee na okporo ụzọ ndị a dị iche iche e nwere n'ala anyị dịka m siri kwupụta ya dị okporo ụzọ iri na abụọ ee ndị ahụ ha nọ n'ụkwụ akwụkwọ ka ọ dị ugbu a bụ ndị a ga-enyepụ n'aka ndị nkịtị nke ụzọ siterekwanụ Owere gawa Ọnịcha so n'ime ha kedu ihe i chere banyere ọnọdụ a I chere na nke a bụ nke dabara adaba i chere na ọ bụ ụkwa dara n'oge ya ka ọ dị ugbu a n'ala anyị gbaa gburugburu gbanye n'akara ekwentị anyị bụ 08150501073 iji tụnye oke nke gị taa 08150501073 aha m ka bụkwa Chinonso Ogeọjị ọ dị mma ee oku ekwentị nke ahụ akụpụla ka anyị mara onye na-akpọ anyị ka ọ dị ugbu a ị bọọla chi
Abọọla m chi dike dị ọra mma ya gaziere gị nụ eze ụmụ okorobịa ụwa makwara gị mma ị na onye nke m ise ya gazikwara gị onye nke m ya mara gị mma nwanne m
o onye ọbụla hụrụ na-ama ọrụ na-ama maka maka asụ onye mma ọrụ onye ahụ ama ọrụ onye ọzọ gbazinye ji ike n'ihe ọrụ ọbụla ọma ọrụ ma ma ji marachi ndị ga aga agawo mgbe ha bịa ji gị iwuchi onye kwuo okwu okwu okwu ga- gachi echichi na ike ma ọ bụ na-echichi gị ike ha ji na bụ ndị na ike ọ ma ji marachi okwu akarịa Mm. ihe niile achọ ka emechie anya ọnụ mana ọ ka maba ha ji aka emebọchi onwe ha oge n'ihi ịbịa n'okwu ajụjụ ejuga Mhm. ele mgbe iji chee chi

adaala ama ọrụ ha abalị ezuru ike ọ dị mma eze ụmụokorobịa ya gaziere gị n'ụtụtụ a maka ntụnye gị na-ekwu na ọ bụrụ na nke a ga-eme ka ee, ihe dịkwuo mma n'ala anyị gba gburugburu na nsogbu anọghịkwa ee, mana ihe na-ekwu bụ na ndị na-achị anyị ee, ọ dị mma ya gaziere gị ị bọọla chi bọọla dị n'ọsọ ụbọchị ọ ya gaziere gị nụ ee, Elder Matthew ị bọọla chi m bọọla nwanne m nwoke ya gazi ebe nna gị ya gaziela gị n'onye ọma m
gaa n'ihu nụ nọnso ma dịkwa ka onye mbụ bụ ee ị mara na ọ ka aka mma ma a sị federal gọọmenti na-arụzi okporo ụzọ a n'onwe ha ihe na-akpapụta agaga kama ebechala n'anya agbaghị ike ọwa akpa akpa ịta ụmụ ịta nọ ma anyị nwetara ha ego ego eji ha agbapụ eh, 100 billion otu onye ma ọ- ma mmadụ abụọ agbara eh, agụcha agụcha 1 trillion iri ọ bụ ife anyị ka akpata eji adị n'okporo ụzọ ha nachọba ha aka ndị ọkpọrọ ọ bụ ime ya ka ihe raha sie n'ụmụ ogbenye ike n'ihi na a ga-ana ezigbo ego ọ bụ kọntraktị ka enyefe ka ha mee ha na-enye bụ kọntraktị onye ga-arụcha kọntraktị sị ka ya eh, wụọ fada krismas ya lama

ọ dị mma ya ya gaziere gị nụ eh, Elder Matthew ị na-ekwu na ọchịchị etiti nwere ihe niile o nwere ike ya ee eh, iji hụ na ha jiri aka ha tinye ụkpụrụ a n'ọrụ mana ịbịazi nyefe ya n'aka ndị nkịtị pụtara itinye ụmụ ala anyị na ntaramahụhụ eh, kpụ ọkụ n'ọnụ ebe na nke a ga-apụta na ụtụ a ga-ana n'okporo ụzọ ndị ahụ ga-abụ nke ọnụ ego ya na-agaghị ekwe odidi ọ dị mma nke a bụ ntụnye gị n'ụtụtụ taa Elder Matthew ya gaziere gị Ị bọọla chi

ọ kakwa mma otu a ha chọrọ ibido ya n'otu ụzọ karịa ịga na-agbazinata ego n'obodo ndị ọzọ na-etinye obodo naijiria ndị a na-amụ amụ na ndị a mụrụ amụ n'oke ụgwọ ọ bụ na ha ga-eti ọ bụ na ha ga-eweghachi ya nyefee ya n'aka ndị nkịtị mana a ga-eme ka ndị nkịtị ahụ ha ga-eme ka ndị nkịtị ahụ mara na ha agaghị ana oke ego maka ọtụtụ moto na-agbazi n'ụzọ ugbu a karịa ụzọ ọ na-agbabu na mbụ agbaghị ego ole ha ga na-ana nke ọ ga-abụ anacha ya ha ga-enwe uru dịrị ha ọ bụzighị iji ya gbuo ndị na-anya moto na ebe a na-ana ha ụtụ ego ọ dị mụ asịrị na ọ dị mma ka e mee ya karịa ịga na-agbazinata ego na mba ọzọ Ndewo. ọ dị mma ya gaziere gị nụ ime omejọ ị na-ekwu na ee, na ọ ga-amasị gị ma e mee nke a karịa ịga na mba ofesi na-agbaziri ego kwa mgbe kwa mgbe n'ihi na mana ebe o siri na e, e, ebe i siri nwee mmetụta bụ ka e mee ya e, kpụọ ya bụ ụtara otu ọ ga-abanwu n'ọnụ n'ihi na i lee anya n'okporo ụzọ ka ọ dị ugbu a ụgbọala karịka eh, karịa ka ọ dị na mbụ n'oge anyị meburu ya n'ala anyị eh, gba gburugburu n'oge mbụ ya mere ị na-ekwu na ọ bụrụ na e belata ego ya mee ya nnọọ eh, akara nwa ogbenye na ọ ga-amagbu onwe ya n'ihi na nke a ga-abụ ụzọ isi kpatara ala anyị ego karịa isi na-aga iji na-aga mba ofesi eh, na-agbaziri ego site n'oge ruo n'oge ọ dị mma 08150 50 1073 bụ akara ekwentị anyị bọọla chi

ekike ọba ka oge Hmm. ụmụ naijiria sị na ihe a na ọ wụ mmewu ka a na-emewu ndị naijiria ebe ebe ahụ ebe a na-anapụ ha ego ya na-aba n'akpa otu onye na-aga adọkwala na achọrọ ihe anyị na-eme na Lekki na-adọ ọgụ achọrọ imepịa obodo naijiria niile i lee anya ị ga-achọpụta na mgbe ọbụla ihe ọbụla a na-eme bara n'aka

DPR, Petroleum Regulatory Agency of Nigeria.
107.3 Darling FM. The People's Radio.
ọ dị mma onye ọma n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọọ nke taa dịka leba n'ihe banyere e, inyepụ okporo ụzọ awara awara ndị e nwere n'ala anyị dị iri na abụọ n'ọnụọgụ enye n'aka ndị nkịtị ka ha nwee ike na-elekọta ma na-arụnyekwa ngwa ọkụ ha n'ime ya iji nye aka na-akpatara onwe ha nakwa ọchịchị e, etiti ego kedu ihe i chere banyere ọnọdụ a dịka ọchịchị etiti nọrọ ugbu a na-ekwu maka inyepụ e, okporo ụzọ iri na abụọ ndị a bụ nke gụnyere okporo ụzọ siri Benin gawa Asaba nke siri Abuja gawa Lokoja nke si Kano gawa Katsina nke si Ọnịcha gawa Owerri nke si Shagamu gawa Benin nakwa nke si Abuja gawa Keffi na Akwanga ndị ọzọ bụ nke si Kano gawa Shuari nke si Potiskum gawa Damaturu nke si Lokoja gawa Benin nke si Enugu gawa Port Harcourt nke si Ilorin gaba- gawa Jebba ee, nke si Lagos gawa Ọta na Abeokuta tinyekwara nke si Lagos gawa Badagry nakwa ee, oke ala Seme border ee, dịka a na-ekwu na a na-atụ anya ịnapụta ndị a otu tarị naira iji kwalite ego ala anyị na-akpatara onwe ya ee, n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ dị mma gịnị ka gịnị ka ị chere banyere isiokwu a n'ihi na nke a ga-akpalite ee, iwuwe ama ụtụ ee nwoke bekee kpọrọ toll gate n'okporo ụzọ ndị a iji hụ na ndị a ee, wulitere ego a tụrụ anya n'aka ha kwa kwa ọnwa ọbụla nakwa kwa afọ ọbụla ya mere anyị na-ajụ n'ụtụtụ a kedu ihe i chere banyere atụmatụ a ọ bụ nke ga-amịta ezi mkpụrụ i chere na ọ bụ ụkwa dara n'oge ya i chere na ọ bụ nke anyị meziri emezi ka ọ dị ugbu a n'ala anyị nyere ee, ọnọdụ ala anyị nọ na ya ka ọ dị ugbu a n'ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ee, ọnọdụ ụbịam na ụkọ jupụtara n'ala anyị gbaa gburugburu gịnị ka ị chere banyere isiokwu a 08150501073 Chinonso Ugoji n'ebe a ịnara oku ekwentị gị ị bọọla chi abọọla Nonso ndewo Ee, ihe m na-ekwu maka toll gate bụ na mgbe a na-ana toll gate oge gara aga ọ na-eme ka ụzọ ghara kpochie akpochie nke ukwuu ọ na-eme ka ndị chọrọ ịga ebe ha chọrọ ịga na-enweghị ike ịga ọzọ wụ, ọ bụrụkwa na a na-ana ego gate a ọ bụ na ndị anyị nyefere ya n'aka ga-enwe ike na-arụ

aha m bụ Mike ọ dị mma Mike esi m ọbụla ụlọ abụọ ya gaziere gị nụ Thank you. Eh, ndewo maka ntụnye gị ị na-ekwu na ọ bụrụ ma a ga-eji eh, ego ndị e wepụtara n'okporo ụzọ nke ọ bụla rụnye ihe eh, na ya bụ okporo ụzọ nke bụ na eh, agaghị ewerekwa ya gaa rụwa nke nke nọ anapụ maọbụ nke nọ na ala anyị na mpaghara ala anyị ebe ọzọ na ọ ga-akakwa mma Eh, mana ihe nke a pụtara bụ na ọ ga-enwe fachi fachi n'okporo ụzọ ndị a n'ihi na dịka a na-ana ụtụ ndị a eh, ka ọ na-egbu oge eh, n'o- n'ụzọ usoro e siri eme njem n'okporo ụzọ ndị ahụ dị iche iche ọ dị mma nke a bụ ntụnye nke gị n'ụtụtụ taa eh, Mike

dati njem ụzọ akpọchie too much adị nwere ike nọ in the process ọjọ ụwa ya biko gbagbuchiwa ndị mmadụ aghara aghara Eh, so ya akakwa mma ma ahapụ ụzọ ya na-agba free oche ji na-agbaji federal gọọmenti kwenye adịmbeghị oche mmụọ na ibu ebu ibe ihe ha rụrụ ụzọ onwe anya na-agba ụzọ

ọ dị mma ụjọ ya gazie gị nụ ọzọ onye ọbụla ji ụjọ na-agba n'okporo ụzọ ka ọ dị ugbu a onye ọbụla na-agba fịam fịam fịam fịam fịam iji ike zighara ndị ọkpa egbe nakwa ndị otu ha dị iche iche ee na ọ ga-aka mma na ocheti echefuru atụmatụ ha wepụtara ka ọ dị ugbu a n'ihi na nke a ga-eme ka enwe mfachi mfachi n'okporo ụzọ dị iche iche ee ma hụkwa na ma nyekwa aka bulikwuo ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu n'ala anyị n'ihi na ndị ka na n'otu a ee ka na-enwekwe mfachi n'okporo ụzọ ndị ahụ ma sikwa otu ahụ ndị ọkpa nwere ike site otu ahụ ga wakpowe ee ndị a nọ na mfachi mfachi okporo ụzọ n'okporo ụzọ ndị ahụ dị iche iche

ọhụrụ ndị ọchịchị n'obodo a onye enwe ihe m na-akaja na nke m n'obodo onye nwazi ukere m ngozikwa gị nụ pastọ maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa ee ya gaziri gị ị na-ekwu na naijiria ee wụ odogwu nke mba afrịka nke ya kwere nkwesi ike na nke ahụ ee ehe ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị bọlachi alo Ndewo. O nwanne m ya gaziri gị nụ

ọ wụ nke a ka a na-atụle n'ụtụtụ taa ọ wụ nke a ka a na-eleba anya n'ụtụtụ taa ihe na- ihe a na-ekwu banyere ya bụ ihe banyere okporo ụzọ Nsogbu ahụ. nsogbu ahụ a na-edozili okwu ya ka ọ dị ugbu a Mm, biko ị ga n'okwu ahụ ọnụ ọ dị mkpa ahụ nsogbu ahụ ngwa na ya gaziri gị nụ Ọ bụ- ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu abụ isiokwu a kpụ n'ọnụ na nke taa mana ee, otu dị iche iche awụla- awụjela n'okwu ahụ ka ọ dị ugbu a iji nye aka weta udo n'etiti otu abụọ ndị ahụ na-enwe nsogbu ka ọ dị ugbu a na steeti Imo mana anyị jikwa n'aka na n'oge na-adịghị anya ee, ya bụ ọnọdụ ga-agbabi ka mmiri ee, ehe. 08150501073 ihe banyere inyepụ okporo ụzọ iri abụọ iri na abụọ n'aka ụlọ ọrụ ndị nkịtị

City of Progress Mm, anụ m na mkpụrụ iche na bụrụ ime chọọchị mkpụrụ iche na-abụ ọ dị mma
ehụla ihe gbasara ya n'okporo ụzọ eweba anyị ndị ọkpọrọ nye ịchịkọta ya Mm, agakwaghị enwe ndị agboro agakwaghị eji ụtalị ndị ochi na ndị eri ji ike ga-anọ na nga na geeti ahụ mm, ọkpa anwụ nwa afọ orogwe na mkpụa na control chimagbaruo ga anyị afọ NPC ya rụrụ arụrụ ya

Biko nke si eluche ya gaziere gị. Ọ dị mma ya gaji bọrọ gị nụ dịka Kingsley maka ntụnye gị taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ anyị na-ekwu na eh, ọ bụrụ na a rụnye eh, ama ụtụ ndị a na a- a ga na-ana ego kwa mgbe kwa mgbe ọ bụrụ mmadụ gbafee n'ebe a ka ọ bụ a ga-enye oge site mgbe a ruo n'oge dị ugbu a Ọ, nke a dịrị ọchịchị na ndị a ga-enyefe ya n'aka ịhazi n'ihi na eji m aka na ha agaghị eme otu ọ ga-eji buo ụmụafọ Naijiria aka ọ dị mma 08150501073 ịbọlachi

E, ya bụ nke ọchịchị na-ekwu na ya chọrọ n'aka ndị a a na-enyepụ ya bụ e, okporo ụzọ n'aka na ya chọrọ naanị otu triliọn naira e, ka m sụọ ya otu ahụ e, n'aka ndị a iji nwee ike e, hazie e, okporo ụzọ ndị a nakwa ọrụ ndị ọzọ dị mkpa e nwere n'ala anyị gbaa gburugburu 08150501073 Ịbọlachi ịbọlachi ndewo nụ ọ chief onye ji ahụ na-akpọ ọ dị mma chief Iwuchala ịbọlachi kedu ka o mere